aa kalata yochoka kumudzi kumalawi wobwande mukuti chani tsopano achimwene muli bwa ife tikuno kwanu kuchikumbeni tiliko bwino nkhasa kwa amwene tikuyesera chikulu tikupuma amwene zinazo zioneka Ndakupukwani sindidzasiya kukuuzani achimwene anga okondeka. Zilumika zankhaninkhani, zapita, osakuthirani m'diso achimwene anga. Munatchona ndithu, kutchonera mapwevupwevu akumeneko, kuiwala nazo abale anu, kuiwala nazo zonse tinkakambirana zija nthawi imene mumapita kumeneko. Lero n'nati phee kukuganizirani kuti koma anthu amwene samachedwadi kuiwala, mwamva ino? Ndimakumbukira nthawi imene ija mmapita kumeneko. Mukunditsanzika munkandiuza kuti ayi ndithu obwantasa Ife timongana kamodzi tikuyenera tigwirane manja. Umphawi usadzabwatamenso pakhomo pathu. Munapita ku Mangalande miyezi ingapo yoyambirira, ndimakumbukira mumanditumizira timasingeleti tojambula Bob Marley pamimbapa, tina tojambula Rambo. Ndimakumbukira mabuluku angapo a Satana amene mudanditumizirako. Koma lero lino ayi ndithu. Zonse zija kuli zii! Zikomo. Nanga n'ditinso chani achimwene? Muthokoze a Kwezy Buses amene amandilimbikitsabe kuti ndidzikulemberanibe mikalata achimwene anga okondeka. Kupanda amenewa aah bwezi n'tasiya amwene. Basi za Kwezy ndi zabwino kwambiri. Panopa ndiye ndi zimene zatsala zodalirika basi. Ukakwera basi za Kwezy aah ndege amwene yapansi. Umakhala uli phee pa mpando wabwino kuonera kanema wako uku tizakudya tabwino tabwino tomangoti tabwera tabweranso wifi ya ulere njira yonse ukugwira ntchito zako bwino bwino pa internet munthune leronso monga muja ndichitira muja achimwene ndinazo nkhani zambirimbiri zochuluka zimene zimandikhudza kwambiri munthune mukudziwanso bwino lomwe kuti inetu ndimati ndikakuonani basi ndimaona munthu omukhuthulira nkhawa zanga zonse moti mukamapanda kundiyankha kalata zanga chimakhala chipongwe kumbali yanu Ujeni, kwathu kuno kuli mnyamata wina wa nyama nyama zake thupi lonse. Omwewa anyamata onyamula zitsulowa achimwene. Mukudziwa inu bwino bwino. Aizozo. Mnyamata olimbikira kwabasi, odzidalira. Anazitolera bwino bwino, amwene. Anadziwa tauni sisunga kapeyi. Ndiyetu ayi akhala akupereka chitetezo m'madera ambiri kwa nthawi yayitali ndithu. Aizozo ndi otchuka ndithu kwathu kuno. Kugawanikagawanika kwa nganga yawo kumawapangitsa anthu oona kuti adziona kuti apa pali munthu apa komanso pali chitetezo apa. Nthawi zonse ndimati ndikawawona Aizozo ndimakumbukira chinyamata chathu nafenso tikunyamula zitsulo kupanga nawo ziphidigoliro izi timaonera mmafilimu za makalati koma a sizinatipindulire achimwene tinangolephera nazo sukulu basi. Nkhasa kwa Aizozo ndi anzawo ena zimadzaoneka kuti zikuwayendera zikuwapindulira. Luso lawo lonyamula zitsulo zikuoneka kuti anayamba nalo kudyerera tsopano kufikira posachedwapa pamene zinthu zasokonekera, zatembenuka. Kaya analodzedwa ndi chani kaya Aizozo basi kupanga zauzawo kuzijambula kanema wawo ofuna kutamika pa masamba a mchezo kumachita kuseka ngati cha mu filimu kuti ha ha ha ha ha! Achimwene ndisaname kwa anthu enafe zinali zongoseketsa basi tinaseka seka kenaka kukhala pansi nkhani ndikutha. Za pa masamba a mchezo tinazizolowera amwene. Ena amafuna kutamikapo, ena kutetana ndi anzawo. Tinangozizolowera basi. Aizozo anaona zoda mutu kwabasi. Ena ake ndithu m'maofesimu anaona chiopsezo chachikulu pa zimene Aizozo amapanga mpakana unali pakalapakala. Ena amathukuta ndithu ndi nkhani ya Aizozo. Pena pake ndimadzaona ngati chochitanso pena pake m'maofesimu chikumasowa amwene. Kuli nkhani zenizeni zimene sizipatsidwa chidwi choyenerera kusiyana ndi izi za Aizozozi, moti bwana Kanda Bongo Man wathuyu atalengeza kuti Aizozo tawakhaulitsa, tinamva chisoni kwabasi. Inde Aizozo anapanga zopoyira kwabasi, komabe bwana Kanda Bongo Man amayenera kutibe penapake agwiritse ntchito umunthu asanafike powakhaulitsa Aizozo. Ife mukuona kwathu Tikamaona aizozo, timaona mwana wa m'makwalala amene wakula akuonera mafilimu ochuluka a nyambalo. Nthawi zina timaona munthu amene mwinamwake waonera kwambiri mafilimu a maninja, nayenso ndikumayeserera nthawi zina kukhala ninja. Chiopsezo ku dziko? Ayi. Zilipo zenizeni zoopseza dziko lathu lino zimene timayenera kuti tidzidera nazo nkhawa, achimwene. koma za aizozo ndimazaonabe kuti zinali nkhani zongomuuza kuti ayi ndithu mphwanga sititeroyi enafe mitima yathu simachedwa kunyamukayi usadzayambirensoyi alipo ndithu anthu ochuluka mdziko mwathu muno amene amapereka chiopsezo chenicheni pa nkhani za chitetezo kwathu kuno zilipo zimbalangondo amwene zimene zidachoka kwawoko kubwera kudzabisala kwathu kuno kudzaleka mpakana tsiku lina lake ndithu kudaphulika bomba achimwene anthufe tivekere njenjenje kuchita mantha koma munthu kumangolankhula pa masamba amchezo kuti ifeyo aizozo ha ha ha ha ha ha ndiye kandabongomani wathuyu ndikuda nazo nkhawa mpakana pakalapakala ah! mmakwalala mmene aizozo amachokera muli anyamata ochuluka amene ankangosuta chamba ndi kumanyamula zitsulo Koma analimbikitsika kuti, Aaa kodi zitsulozi osamangonyamula eti? Kani zimenezi zikhozanso munthu kukupezetsa kangachepe eti? Timakampani tambirimbiri tinabadwa, ta zachitetezo, kutsatira zochita za Aizozo. Anyamata ambiri analembedwa ntchito ndi Aizozo. Lero lino kungoti basi, Aizozo kampani yawo tathetsa! Iwo atiopseza bwanji ifeyo? Tisaname yi. Zumatoonekabe mwa nkhaza choncho. Nchifa yake timanena kuti ziganizo zina bwana Kanda Bongoman ofunika kumazionanso bwino bwino. Zikhoza kupweteketsa mpingo wokwapatira tambala. Mmakwalalamu mmene aizozo akuchokera kuli anthu ambiri amene akhoza kuda nafe kukhosi ndi zimene zawachitikira aizozo ndi kuyamba kumanena kuti ee kodi anthuwa ayambiranso nkhaza zija eti? Ndikufuna mundimvetsetse amwene. Sindikuwayikira kumbuyo Aizozo. Anapanga zofoyira inde komabe ndikumawonanso kuti bwana Kanda Bongoman akuyenera kumapanga zinthu zina zake modekha. Kaphuma tichotse pang'ono. Inde mpandowo ndiye tidawufuna kwa zaka zochuluka. Wabwera ndithu komatu maudindo a ndale amakhala ngati mchira wa khoswe sachedwa kupululuka ayi. Tsiku linanso paja adangodzuka bwana Kanda Bongo Man kuti basi mapolisa izi za ma road blokozi muchotse zimenezi zikusowetsa mtendere, zachulukitsa. Sindikudziwa ngati tidafunsira kwa akatswiri a zachitetezo kuti kodi nchifukwa chani kuli ma road block ochuluka kapena zomwezi zongoti abwana andione kuti zikutheka. Kwathu kuno kukumadutsa zinthu zambiri kwabasi zoopsa mmisewumu. Sindikudziwa ngati bwana Kanda B. anaziunikirabe zimenezi. Ziganizo zina zimene zikumachitika ndi bwana Kanda B ndi za andione andione kuti ndikugwira ntchito koma mathero ake zikumapangitsa anthu ena ake kuti adziona mpingo wokwapatira tambala mwa mtundu wina. Inde zina zikumafunika ziganizo zolimba koma ziganizo zinazi zikumafunikanso kuziunikira bwinobwino tisanazipange. Ayi, ee, mapholisa oima pa nsewu asatenge chiphaso cha munthu choyendera. Zimenezo zilekeke. Koma osaperekano ganizo lina loti, kodi ngati satenga chiphaso choyendetsera galimoto cha munthuyo atalakwitsa pa nsewu ndiye adzitani? A, ee, i, a, o, u, a, uu, nkhani yathera pomwepo, kachipwirikiti achimwene. Ujeni, chabwino, tivomereze, Ifeyo a Chelese ya Ubwande chaka chino ndiye zativuta ndi 0% achimwene zativuta kwabasi tavomereza chilichonse tikumachita chumadzioneka ngati chikutheka kenaka fwakalala kugwanso chagada kumaumbuzidwa ndi ana ang'ono ang'ono amwene ayi sinkhani zabwino konse yi komanso minyama yathu ndi ya anzathu a Hazenolo ya umphawi Sikulibe kusiyana kwenikweni amwene. Hazen lo aah! Timu ikhoza kugwetsana ndi BB ija mwamva inu? Ikafuna kuumbuzidwa ndiye imaumbuzidwa ngati Namsadi Hammers. Sizampiranso ayi. Palibe chilipo amwene. Aise, Aise barman bweretsa madzi ndikomoke ine. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amavuta kunyasalande sunga mpenzi